Ceist 11, Tá deich nóiméad againn chun an cheist seo a dhéanamh. Sa léaráid thíos, nach bhfuil de réir scála, taispeántar plean le haghaidh ceapa bláthanna. An cruth atá uirthi ná triantán dronuilleach ar a bhfuil leathchiorcal ar an taobhagán. So an taobhagán sin, an taobh is faide sa triantán dronuilleach agus an ceann atá urchomhaireach ón dronuillinn, so we have an leathchiorcal agus an triantán sin le chéile. Cuid A, céad cuid de, is é 10 méadar trastomhas an leathchiorcal, so sin feicthe againn ar an léaráid. Scríobh síos fad ga r an leathchiorcail. So, más rud é go bhfuil deich an trastomhas, ansin r beidh sé cúig méadar. So, tá sé tábhachtach go bhfuil na aonaid in úsáid againn anseo. So, más rud é go bhfuil sé mar chuid de cheist, ceart go bhfuil sé mar chuid den freagra chomh maith. So, deich méadar an trastomhas, cúig méadar an ga. Úsáid an foirmle L is cothrom le π fá r chun fad stua an chiorcail a fháil, bíodh do freagra ceart go dtí an méadar is gaire. So π fá r. Is féidir linn π a úsáid ar an áireamhán, is féidir linn 3.142 a úsáid chomh maith. So, tugann sé sin 15.71 dúinn, ach go dtí an méadar is gaire agus an aonad ceart in úsáid againn, ciallaíonn sé sin go mbeadh sé sé déag, agus tá muid ag caint faoi fad stua an leathchiorcail, so beidh sé sé déag méadar ansin. Agus díreach chun é seo a thaispeáint, fad an stua beidh muid ag caint faoi fad an píosa sin so beidh sé sin mar a dúirt mé go dtí an méadar is gaire 16 méadar leis an foirmle a bhí tugtha dúinn. Bain úsáid as Theorem Pythagoras chun luach X a oibriú amach. Bíodh do freagra ceart go dtí ionad deachúil. amháin. So arís sin an-tábhachtach, an méadar is gaire, ionad deachúlach amháin, mar más rud é nach bhfuil na freagraí fágtha mar sin, beidh cúpla marc caillte againn, an chuid sin agus an chuid sin. Níleamar ag iarraidh go bhfuil an obair deacair déanta againn agus ansin go bhfuil marcanna caillte againn. So, just bígí ag díriú isteach ar na píosaí beaga sin agus mar atá déanta agam, cuir líne faoi na rudaí bheaga sin. So, an theorem Pythagoras, tá sé sa Formula Book, tá mé just chun é a chur ar an taobh anseo, an tslí ina bhfuil sé go díreach sa Formula Book, bíonn C curtha ar an taobhagán, so arís, sin an taobh is faide atá trasna ón dronuillinn, agus ansin cuirfidh mé A agus B ar na dhá thaobh eile. so mar sin beidh sé C cearnaithe is cothrom le A cearnaithe móide B cearnaithe. So is féidir linn é sin a úsáid chun aon cheann dóibh a oibriú amach. So sa chás seo tá an C againn mar 10 méadar, we have 5 ag an bun agus X ar an taobh ansin. So 10 méadar ansin, 5 méadar ansin agus X le haghaidh B. So tá mé chun an formula a chur anseo, C cearnaithe is cothrom le A cearnaithe móide B cearnaithe. We have na lipéidí ar an triantán mar sin, nó fiú, is féidir linn é a chur suas ansin mar C, A agus B le haghaidh an Theorem Pythagoras. Ach baineann mé úsáid as an léaráid beaga atá agam ansin, just ionas go bhfuil gach rud ar an scáileán ag an am céanna.

Ar an taobh eile, beidh sé céad lúide fiche a cúig so we'll have seachtó cúig is cothrom le X cearnaithe, so beidh X cothrom leis an fréamh cearnach de sheachtó cúig. Sin ocht ponc a sé sé, so go dtí ionad deachúlach amháin we'll have ocht ponc a seacht agus arís méadar. So scríobh é go dtí an uimhir ceart so go dtí ionad deachúlach amháin sa chás seo, agus ná déan dearmad, má tá aonad sa cheist so, méadar sa chás seo, bí cinnte go bhfuil sé curtha leis an bhfreagra chomh maith. So 8.7 méadar. Now, just chun beagáinín anailís a dhéanamh ar sin, déanann sé ciall go bhfuil deich an taobhagán, tá sé i gcónaí an taobh is faide, so beidh na dhá taobh eile níos lú ná deich, so, Tá sé i gceart anseo, 5 méadar ansin agus 8.7 méadar le haghaidh an X ansin. Cuid C, tá an uillinn A marcáilte ar an léaráid thíos, so tá sé ansin. Scríobh sain A mar codán. So, an tslí ina bhfuil sé seo sa Formula Book, baineann siad úsáid as an A, B agus C céanna is atá suas anseo. So.

so uaidh sin faigh méid an uillinn A. So más rud é go bhfuil sain A is cothrom le 5 thar 10, now is féidir linn é sin a úsáid nó é sin a shimpliú go dtí 1 thar 2. Más rud é go bhfuil sain A againn ar an taobh sin, tá A ag teastáil ina aonar, So fág A ansin agus ar an taobh eile anois beidh sé sain inbhéarta. Arís is féidir linn cúig thar deich a úsáid nó haon thar dó. Beidh A cothrom le leis an áireamhán. So bí cinnte go bhfuil degrees nó céimeanna in úsáid ar an áireamhán agus beidh A cothrom le tríocha céim. Now beidh sé sin ceann de na cinn atá sa foirmle bheag chomh maith, ach just díreach leis an ardhán, é cothrom le tríocha cinn. Sin é le haghaidh ceist a haon déag.